Tá mé anseo le mo chuid comhghleacaithe, mo chuid cairde. Ar dtús báire, tá mé anseo le Áine Mhaoir. Áine, cad é mar atá tú? Tá mé go maith Hugh, go raibh míle maith agat. Ní creidim go bhfuil 20 eagrán déanta againn, is breá liom sin a chloisteáil. Yeah, tá muid, is seasoned veterans muid anois faoi láthair, tá muid, you know, Breá craic.
Joe Rogan eat your heart out. Oh yeah agus like you know ar a laghad ní dhéarfaidh muidne leath an shite a bhíonn na fir sin a rá. Ní bhíonn muidne ag caint shite ar bith. No no go hiomlán no go hiomlán yeah. Yeah well ar a laghad níl muid conspóideach sin an rud is tábhachtaí. Ehm well agus fosta tá mé anseo le James Ó Flatharta. James, cad é mar atá tú? Go maith, go maith, go maith. Can't complain. Aoine atá ann, happy out. Tnúth go mór leis deireadh seachtaine. Cén, cén plean mór atá agat, James, le haghaidh an deireadh seachtaine, cén, like an, cén príomhrud atá tú ag súil go mór leis. Umm, bhuel, tá dhá rud ann. Tá mé ag dul cluiche AFL a imirt thíos i gCorcaigh agus díreach tar éis sin tá mé ag dul isteach i mo chairrín agus tá mé ag dul ag tiomáint suas go Baile Átha Cliath and I'm going to catch a plane agus tá mé ag dul go Edinburgh le haghaidh an deireadh seachtaine. Sílimse gurb é tusa an jet setter is mó atá ins an ghrúpa seo. Catching flights not feelings, sin do

Breathnú ar chluichí, breathnú ar spórt, breathnú ar carr agus blais, blais beer. Tá like cúig nó sé geansaí Celtic agam anseo má tá ceann de dhíobháil ort. Mar think go bhfuil sin. Fear Dhún na nGall anseo. Yeah exactly assume gurb é gurb é sin an riail atá le má tá tú de do chuid Dhún na nGall go gcaithfidh tú just an iomarca Celtic jerseys a bheith agat. Níl muid in ann geansaí Celtic actually a chur orainn beidh muid istigh le crowd Hibs

Ó, fair plé, fair plé daoibh, bhí sin an-mhaith. Tá Edinburgh class. Ó an raibh tusa riamh in Edinburgh Áine. Ó bhí mé ann, chuaigh mé uair amháin agus bhain mé an oiread sin sult as go ndeachaigh mé ar ais arís an bhliain ina dhiaidh sin, is breá liom Edinburgh. Ba bhreá liom cónaí ann ar feadh tamaill. Tá sé chomh deas. An ndearna tú an caisleán agus achan rud?

agus tréan aclaíochta a dhéanamh agus mé thall ansin. It's like mm But tá mé ag gabháil anonn oíche Dé Sathairn, so sin oíche amach straight away. Yeah. Sin tá an cluiche ag 12 meán lae Dé Domhnaigh. So tá mé ag gabháil ag dul chuige sin luath and then Tá Éirinn ag imirt. Chomh maith leis sin tá Liverpool nó Chelsea sa League Cup Final so um yeah um feicfidh mé go leor ballaí but ballaí probably a bheas ann.
Yeah. Céad faoin gcéad. Caithfidh tú dul an rud amháin agus níl a fhios agam an ndearna tú seo fosta Áine, tá an áit a téann achan

mar go bhfeiceann tú an scéal dá iad ar an comh like méid le chéile agus feiceann tú iad leis like na súile mór ins na funhouse mirrors nó rud mar sin. Ehm so James molaim é caithfidh tú é a dhéanamh. Is gá go ndeis sin ar bhéas eh, mar go luann na duine cinn eile.
Deannas agus dé tharla James b'fhéidir oíche Dé Sathairn, tiocfaidh tú amach as an aerfort agus you know fágfaidh tú na málaí ar ais sa sa seomra agus rachaidh isteach chuig an chéad teach tábhairne agus buailfidh tú le cailín galánta Albain, b'fhéidir. An méid go dtig liom smaoitiú air ná Colin i Love Actually, go luath is a landálann sé i Meiriceá agus is breá leo canúint aige an oiread sin. Thig liom just James a shamhlú le ceathrar cailín ina suí thart air is iad ag iarraidh ar James ainm do rudaí éagsúla a rá. Well tusa an t-aon duine atá sin a shamhlú ná definitely níl mise in ann sin a picture-áil go mbeidh mar land as an airport agus mná sin na gréta.

Sin canúint an-mhaith thú. Tá col ceathar agam as Albain so casta duine achan uile duine as Dún na nGall. Like tá leath de Dún na nGall as Albain. Ach go háirithe as Glasgow sin like an príomh like can't be like Celtic like tá píosa móin as an trá like Carraig Fhinn a chuireann siad in Celtic Park like achan uile bhliain agus tá déanta acu ó bhí like 19 sa deich nó mar sin nó b'fhéidir níos sine arís ná sin like so tá like an nasc chomh mór sin idir Dún na nGall agus Glasgow so bíonn i gcónaí na, na Scotties thall uh, ar na laethanta saoire againn so Caithfidh muid, caithfidh mé an shout out a thabhairt daofa. But sin fine, fine go mbeadh tú chun é sin a dhéanamh. But caithfidh, b'fhéidir, go ndéanfaidh muid aon turas don Albain an triúr againn. Ba bhreá liom sin. Thiocfadh linn dul tríd tá's agat an droichead i scannán Harry Potter. Níl sin, níl sin rófhada ó Dhún Éideann actually, but ba bhreá liom just carr a fháil is dul tríd

mini féile roimh an féile ceart i mí Meithimh agus chím gur rinc siad gurb é seo an fógra do cén uair a mbeidh sé ar siúl. Ach an mbeidh sibhse ag teacht suas go Baile Átha Cliath le haghaidh an. Cén plean atá agaibh actually le haghaidh Lá 'le Pádraig? Sin probably an rud is tábhachtaí. Bhfuil plean agaibh? Bhuel, tá muid ag dul suas ar an 12 so.

Now I should just go bhfeicfidh cad atá chun tarlú. Ah, sílim go mbeidh mé chun sult a bhaint as Gaillimh, mar gheall nach bhfuair muid eh, Lá 'le Pádraig ceart le dhá bhliain anuas. Mhm. So, níl mé fiú cinnte, just beidh an oiread sin turasóirí thart, bíonn an- bíonn atmaisféar iontach i nGaillimh i gcónaí an lá sin so ní dóigh liom go mbeidh mé ag dul suas go Baile Átha Cliath mar sílim go mbíonn sé róghnoitheach thuas ansin. No, ní raibh mé riamh ann fá choinne Lá Fhéile Pádraig ach cloisim, cloisim scéaltaí.
Sin sé, she got like a really dark like sinister tharla i mBaile Átha Cliath ar Lá Fhéile Pádraig. Tá muid faoi scéaltaí faoi caidé a dhéanann siad bíonn, you know, bíonn mórshiúl chomh mór acu agus bíonn achan teach tábhairne lán go béal. It's like, yeah, sin an rud céanna a tharlaíonn in achan cathair. Níl sin just Baile Átha Cliath. Níl mé sure go raibh mé ar an gCeathrú Rua nó i nGaillimh, to be honest. Well, bíonn an chraic go maith sa mbaile ar an gCeathrú Rua nó go mar áil Lá Fhéile Pádraig siúd í. But, cad a fhícinn fiúna mbeal, tá 17 lá agus Déardaoin atá ann and then an Bank Holiday nua ar an 18ú lá déag de Mhárta and then sin deireadh seachtaine atá ann so um, stint marfach sin. Sin ceist ceart dó Hugh, bhfuil tusa bhfuil tusa goidé, cén áit a bheas tusa Lá Fhéile Pádraig?
Sílim go mbeidh rachaidh mé chuig um, rachaidh mé chuig an Féile na Gealaí ar dtús báire um, just leis na lads ar fad a fheiceáil agus beidh na, beidh na, na, na, na Gaeil ansin. agus an chraic a bheith acu agus ansin tá ticéadaí agam le haghaidh na Mary Wallopers, níl a fhios agam ar chuala sibh iomrá riamh fúthu, tá siad class, like really craic maith. Déanann siad TPM fosta, tá an grúpa rap sin, it's like the boys on the dole agus like FRT agus mar sin, like oh it's gas like. Ach tá siadsan ag seinm i Vicar Street ar Lá Fhéile Pádraig so tá mé féin agus triúr de mo chuid housemates ag dul chuig an gig sin and then tá muid like just ag gabháil a bheith hopeful go bhfaighimid isteach áit inteacht ansin ina dhiaidh um, so I think a flan near lad yeah I know I think gurb é an plean ná go bhfuil um, muid chun like table a bhookáil like anois so like téigh like so tá like coicís nó trí seachtaine anois go dtí Lá Fhéile Pádraig um tá muid chun an tábla a bhookáil anois agus ansin um agus é a bheith bookáilte againn fá choinne like deich a chlog nó haon déag a chlog nó cibé uair agus ansin gabháil isteach agus bualadh suas le, nó féach cén áit a bhfuil ár gcuid cairde agus um téigh isteach cibé áit um. because beidh sé fiáin like beidh sé absolutely fiáin like um, achan áit. Déarfainn go bhfuil um, an oiread sin turasóirí ag taisteal ó Mheiriceá i ndiaidh, oh. i ndiaidh an phaindéim beidh siad uilig ag teacht. Oh, céad faoin gcéad, yeah. Níl mé even ag iarraidh fiú smaoitiú ar Temple Bar, like cén dóigh a mbeidh sin i gCork. Oh my God, yeah. Cos beidh sé just, beidh sé plódaithe like agus beidh sé like crammed agus tí snatching agus ag caitheamh seacht euro ar Guinness. Um, just crazy like. Bhí oíche amháin i Temple Bar agus uh, Bhí chuaigh mé isteach le a lán lads as like Teach na Gaeilge in UCD agus ní raibh like ní raibh bhí muid ag iarraidh dul isteach áit ar bith eile like go dtí Conradh nó go dtí agus bhí an áit either plódaithe nó druidte nó cibé rud agus bhí muid ag siúl na bhaile bhí muid ag dul ar ais ag teach na lads ar like Sráid Jervis agus um chonaic muid go raibh an Temple Bar oscailte agus bhí muid like ah feck it like rachfaimid isteach agus déanfaidh muid sin craic. Um. agus bhí sé lán turasóirí but obviously bhí siad ag seinm na ceoltaí, na amhránaí seo ar fad like go raibh aithne againn air so bhí muidne like arise the sun like or whatever agus bhí na turasóirí like wow Irish people oh my god they're all like they're all singing all the time like bhí muidne gan dabht like na Gaeilg like na Gaeilgeoirí agus na daoine Éireannacha amháin a bhí sa foirgneamh ag an phointe sin agus like bhí na daoine seo as like

Mo léan an beirt Mac Cumhna le mé mar mhullóg agus dúirt siad, Aw yeah, you know Irish, yeah, that's his first language and then he's like rah, what? Ireland has a language? So we're like, Aw please, just ná fiafraigh, ná fiafraigh ceist orm. Ach fiú nuair insíonn muid d'Éireannaigh gur Gaeilge an príomhtheanga dúinn sa bhaile, oh mo Dhia, cailleann siad an bloc. Bhí fíor uaim san uaim a tharla le J1,

like, cén like, cén dóigh a ndéanann tú like, I don't know i nGaeilge or whatever, or like, ní fiú go bhfuil a fhios acu go bhfuil teangaidh sa tír and then ar an taobh eile like, bhí ar an J1 fosta bhí ceann de na lads ag obair i bialann agus bhí sé like, ag tabhairt ordú whatever agus dúirt American leis dúirt sí, you know, your English is incredible like, as if like, ní raibh.

a bhí mise ag fás suas I think it's cos nuair a bhí mise ag fás suas bhí eh like an teilifís againn like oh an t-am ar fad like bhí sé i bhfad níos fusa eh like is is babysitter é an teilifís leis an fhírinne a rá nuair atá tú like really óg so bhí Béarla agam ach bhí sé le canúint Meiriceánach cos níor níor choimhead mé ach you know, The Simpsons agus Rugrats agus like dúirt mé like diaper agus trash agus like na foclaí Yank seo ar fad agus like mo bhás bhí siad like no caith like caithfidh tú stop de seo like caithfidh tú rá na foclaí ceart. Um. Agus like agus bhí mé ag labhairt Béarla i gcónaí like nuair bhí mé nuair bhí mé óg. Tá like fís domhsa ag mo chéad lá ar scoil agus tá Mum like Céad lá do Hugh ar scoil agus tá mé like tá mé I'm so excited agus tá Mum like But Gaeilge! Gaeilge le do thoil! An ndearna tusa an rud seo le leis an chanúint Meiriceánach go rachadh an abairt suas ag an deireadh den abairt like? Yeah.

Bíonn mé obviously labhairt beagán níos mó Béarla anois má má cúnamh sin aire lena cairdeas chun rud ach ó shoin anois má bhíonn orm a rá an focal just deirim ah yeah what's that tá muid ag goil anonn ag an UK yeah yeah ní I refuse a rá tá sé like just yeah chun an chun chun chun chun beo súsar But I mean, I mean, dearn tú, I think gurb is an duine amháin úsann like trí syllable le focal England a rá You see, sin an problem atá agam ná mar gheall go bhfuil beagáinín is Béarla foghlamtha agam obviously, mar gheall gur tógadh le Gaeilge mé. So, níl mise ag rá focla i mBéarla

agus I think would put national raw le Biden agus bars for that just where up what fuck you gonna do Biden bars yeah mm.
basically the Putin fearless as soon as I get a smooth ha commissioner from halfway mm-hmm. na nu I think has Conor McGregor leis i rith an World Cup 2018 agus chuir Conor McGregor a lámh timpeall air le pictiúr agus immediately feiceann tú Conor McGregor just ag baint a lámh as ná go mbíonn security guard basically ag goil.
Oh my god. Maróidh mé thú.
Yeah, I think gur tháinig duine éicint go publicist nuair a chuaigh McGregor amach ag rá basically cheap siad go raibh McGregor dead. Cheap siad tá sé just gone.

Fág fág an tír acu fhéin, even the Ukrainians bocht na dada like. Ó do mhac is go fucking east nó nach bhfuil aon duine habited ann is, go fucking build our buildearach é sin cos a dhéanamh Dubai is na boys. That's a friggin pissáil daoine off.
James, I think go mba cheart tusa a bheith mar ambassador Éireann le haghaidh an Rúis. Sílim gurb é tusa an duine atá gheall ar I tell you one thing, dá bheadh mé mar ambassador Éireann, ní bheadh muid neodrach anyways. They were like, Here! Putin! Cop on! I see, I see how it is. Déarfainn, Putin, look, you're being a bit of a cunt. So stop. Just stop. Tá James cosúil le Conor McGregor, uh, you know, ag eitil, ag dul ar eitleán le troid a bheith aige le duine, seachas just, just rud éigin a fhágáil nuair, nuair gur féidir leis. J- James, James, James mar taoiseach ó World War Two. Déarfainn, look, Hitler, man.

Seo go mbeidh President Higgins ag éirí as, má tá muid ag iarraidh Uachtarán nua óg, a six out of ten, mar a dúirt Winston Bishop, I'm just a sweet, sweet six. Like, níl tú ag iarraidh do Uachtarán a bheith ródhathúil, like, so, you know,

leis na daoine, leis an fear comónta agus an duine comónta bheadh tú go hiomlán ionraic le achan duine a bhuaileann tú leo. I think gur féidir linn seo a dhéanamh. Ar an drochuair ní thig leat mar gheall nach bhfuil tú thar tríocha cúig. Yeah. Ach vótáil mise freisin leis an referendum

Bhuel actually má tá tú i d'uachtarán in Éirinn níl an iomarca freagracht it's just caithfidh tú d'aghaidh a thaispeáint ag achan ócáid agus bheith neodrach go leor agus ach tá sé dá mbeinn dá mbeinn i m'uachtarán i dtír eile níor mhaith liom é a dhéanamh ach thiocfadh liom é a dhéanamh in Éirinn. Sílim go bhfuil saol deas ag ag Michael D. Agus na agus na madaí. Yeah, saol deas, suaimhneach aige. Agus Sabina. Agus Sabina. Is even cé chaoi mbeadh mise mar Uachtarán, I think go mbeadh Áine an polar opposite anyways. Agus I think go mbeadh Hugh níos gaire do Áine ná domsa.
Bheadh Áine cosúil le you know Mary McAleese, like really like you know go deas agus iontach cairdiúil le hachan duine agus really really deas agus bheadh James cosúil le Roy Keane, like just é ag iarraidh ag iarraidh troid le hachan Uachtarán a thagann anall. Like chonaic mise, chonaic mise cad é a dúirt tusa faoi eh you know faoi daoine eh gan dídean cúpla lá ó shin eh an t-uachtarán de cibé tír, chonaic mise cad é a dúirt tú faoi seo, níl mise sásta faoi, níl mise sásta faoi agus níl agus tá mé ag dul a rá leat eh like. Look, look, Putin, faigh do chloigeann amach as do thóin, please. Just stop.

Tá's ag gramadaíocht. Cén chanúint though? Cén chanúint a bhfuil Putin ag foghlaim i nGaeilge dó? Cén cailliúint? Ó, Conamara, más ag obair.
Nó, Ná bí gas níos scór Ukraine! Ná bí gas níos scór Ukraine! Éist le mo fucking NATO partner!

agus I was like seo an deal is fear, like tá just ag súla seo te mas he like ein punch in chat um cos vi se like left rice agus um Justin céim dóid bhar má but uh, intasá leis ach i caiisi bí mar dúirt hmm. James. Uh, bhí uh, Bhí liosta curtha amach ansin i rith an tseachtain. Yes chef, a thugtar ar an comhlacht agus chuir siad amach an liosta don na takeaways is fearr in Éirinn agus tá a lán ainmneacha anseo agus níl a fhios agam tá actually a lán ainmneacha agus ní aithním iad ach dá má tá duine ar bith

Cosúil le achan uile bhliain ó thosaigh sé amach, Yes lads, Burrito Loco, Leitir Ceanainn, achan uile bhliain faigheann siad. Tá na burritos is fearr sa tír i Dún na nGall. Cos tá, you know, tá nasc mór ag Dún na nGall le Mexico agus le California agus le.

In total an take away is fearr, so tá cúpla ceann like tá cúpla category dá like an an stíl dá cén cén bia atá ann. So an Chinese is fearr sa tír tá sé i nDoire eh, Bhfuil Beijing duine ar a House. gcearú? Uh, no, unfortunately. Tá- Sin ar chur chur i gcuimhne dom mud house with sex bhí siad like tá mis sin aice le OK in um, dún drum or whatever agus tá like vegan spice bag acu agus sé oh

Bhí sé sin chomh funny. Bhí sé actually hilarious nuair a léigh léigh mé é. Bhí mé actually stitches ag gáire. Achan achan uile seachtain. And I don't know cén dóigh atá sé déanta againn ó thoisigh muid an podchraoladh seo, tá dad joke amháin agus agus tá sé either mé féin ná James, Áine níl tusa ró-olc do na dad jokes.
No. I think go mbeadh an iomarca dá raibh triúr againn ag déanamh dad jokes an t-am ar fad.
Agus like ní ní mise mar fan go na dad jokes but just tagann siad amach like.
Just níl a fhios agam cén fáth I just like eh, it's like go bhfuil em, go bhfuil eh, like inhibition agad ná like caithfidh tú é a dhéanamh, it's Yeah. like it's just í i do- i do- i do chroí. Hot take though, I think, nuair a bhi- le cúnamh Dé má bhíonn muid mar athair, em, má bhíonn mé féin agus Hugh, má bhíonn gasúr againn, go mbeidh muid ag,

Bhuel, ar an nóta sin, I think go b'é sin deireadh an chláir. Go raibh míle míle maith agaibh as ucht a bheith ag éisteacht linn arís le eagrán fiche de Na Seansálaithe. Más maith leat muid a leanstan ar na meáin shóisialta, tá muid ar Na Seansálaithe ar Instagram, Na Seansálaithe ar Twitter, tá muid ar Na Seansálaithe ar YouTube agus thig leat an físeán galánta seo a fheiceáil agus muid i gCorc

TikTok. I really wish go raibh an cinn céanna agam thar na trí mheán shóisialta anois, cos achan uile uair a deir mé ag deireadh na seachtaine, it's like, agus is mise an duine amháin atá difriúil, so like bheadh sé i bhfad níos fusa. Sílim go b'é sin é, bhfuil fógraí ar bith le déanamh againn sular fágann muid? Sílim go bhfuil sé go hoifigiúil, tá sé ráite anois go mbeidh Oireachtas na Samhna i gCill Airne. I think so. I think go bhfuil sé oifigiúil so má tá plans ar bith agat agus b'fhéidir má tá sibh ag cuartú píosa craic agus seans, bhuel ní níl mé even fiú ag gabháil a rá seans go mbeimid ann, beidh muid ann, beidh muid ag imeacht, níl aon dabht go mbeidh muid ann so má tá sibh ag súil go mór leis sin. Beidh, tá muid ag súil go mór leis. Fosta tá GaelGÁIRÍ ag teacht suas ar an 12ú lá de mhí Márta, 12ú lá de mhí Márta agus beidh an triúr againn ar ar fáil bhfuil mé ag rá ar fáil go bhfuil, yeah, más gá rud ar bith a dhéanamh linn an lá sin, no, beidh muid ag baint sult as an oíche. Tá James like, ah b'fhéidir go bhfuil mé ar fáil.

Bígí gasta anois sula, is go ndíolfaidh sé amach, gan dabht ar bith, agus, yeah, sílim gurb é sin é. Tá tusa, bhuel, níl tusa réidh leis na squats go fóill, Áine, a bhfuil?
Níl, tá seachtain fágtha, tá nasc i mo bio ar Instagram má tá daoine ag iarraidh cúpla punt a thabhairt domh, bheadh sin iontach, faoi choinne Barnardo's.